A chairde, fáilte mhór go dtí Sraith 2 de Comhrá le Ola. Seo eagrán 2 den tsraith seo mar chuid de thogra Love Leabhar Gaeilge. Sa tsraith seo, beidh mé i mbun cainte le meascán de scríbhneoirí cumasacha iontacha litríocht na Gaeilge is daoine atá an-suim acu sa réimse seo chomh maith. Liom inniu agus onóir orm é seo a rá, ná an údar iomráiteach, banríon na litríochta Gaeilge agus 32 leabhar scríofa aici go dtí seo, ná Áine Ní Ghlinn. A Áine, do chéad míle fáilte chuig an Comhrá. Mo chéad uair riamh casadh leat mar a bhí mé ag rá. Conas tá cúrsaí leat?
Ana-mhaith ar fad agus go raibh míle maith agat as sin. Ní fhéachaim orm féin mar bhanríon de shaghas ar bith, banríon litríochta nó banríon ar bith.
Caithfidh mé a rá, tá tú just dochreidte an méid oibre atá tú a dhéanamh agus cuireann sé go leor inspioráid orainn go léir, caithfidh mé a rá. So tá mé ag súil go mór bheith ag comhrá leat.
Agus mise ag súil le bheith ag caint leatsa freisin, Ola, ach eh, nuair, nuair a deirtear go bhfuil an-chuid ar siúl agam, sin é an saol an scríbhneora, duit féin mar shaoririseoir, sin é an saol a bhíonn ann, bíonn ort a bheith ag déanamh ana-chuid rudaí, bíonn ort cineál fiche liathróid a bheith thuas san aer ag an am céanna an t-am ar fad. Mar sin, breathnaíonn sé, shílfeadh daoine go bhfuilim ag déanamh ana-chuid rudaí, ach Dá mbeinnse, abraimis dá mbeinnse i mo mhúinteoir nó dá mbeinnse ag déanamh jab ar bith eile, bheadh an méid céanna agus b'fhéidir níos mó ar siúl agam ach toisc go mbeinnse ag dul in aon treo amháin seachas fiche treo, ní thabharfadh daoine fé ndeara é. Yeah, sin é. Sin é. Tá sé go deas a bheith gnóthach ar aon chaoi, go háirithe le linn na hama seo, caithfidh mé a rá.
Tá sé go hiontach agus bhí an t-ádh liomsa mar tháinig scéal an Laureate díreach ag an am ceart domsa mar, bhuel, fuaireas amach roimh Nollaig, mí na Nollag, 2019, fuaireas amach go raibh mé ar ghearrliosta le haghaidh Laureate na nÓg. Ach, i ndáiríre, níor smaoinigh mé mórán faoi, mar bíonn tú ar ghearrliostaí agus nuair a bhreathnaíonn tú ort féin mar scríbhneoir Gaeilge, mar is eol dúinn, nideog is ea scríbhneoireacht na Gaeilge, nideog eile is ea scríbhneoireacht na Gaeilge do dhaoine óga, agus níor cheapas go roghnófaí scríbhneoir Gaeilge mar Laureate, níor rith sé liom agus bhí mé chomh sásta a bheith ar an ngearrliosta. Agus ansin am éigin mí Feabhra nó mar sin, deireadh Eanáir nó am éigin i mí Feabhra, fuaireas an scéal go rabhas le bheith i mo Laureate le ceapadh i mí Bealtaine agus bhí sé go hiontach, bhí, onóir dochreidte a bhí ann ach chomh maith leis sin, go praiticiúil, d'imigh ana-chuid de mo chuid oibre. leis an bpaindéim nuair a dúnadh scoileanna, b'in deireadh le ceardlanna agus b'in deireadh le ceardlanna i leabharlanna chomh maith le scoileanna mar chuid de mo chuid oibre agus dá bharr sin, tháinig sé díreach ag an am ceart go praiticiúil chomh maith le gach rud eile. Yeah, agus comhghairdeachas mór ar do cheapachán chomh maith, tá sé sin dochreidte agus beidh muid ag labhairt faoi sin chomh maith druidim do dheireadh an chomhrá. Ach ar dtús báire ba mhaith liom píosa a fháil amach fútsa agus do chúlra féin, cá d'fhás tú aníos agus cad é an phointe i do shaol féin gur thuig tú gur scríbhneoireacht do phaisean féin? Bhí tú ag múineadh mar mhúinteoir ó thaobh an Gaeilge agus Béarla agus an Mata ar scoil agus theastaigh uait i gcónaí a bheith i do scríbhneoir agus d'iriseoir, nach ea?
Sea, ó bhíos ana-óg, chuaigh mise ar scoil nuair a bhíos trí bliana d'aois, mar ba mhúinteoir í mo mháthair ach bhí cosc ar dhaoine, ar mhná pósta, a bheith ag múineadh, mar sin bhí sise tar éis éirí as an mhúinteoireacht ar feadh roinnt mhaith blianta. Ba mise an duine ba óige sa teaghlach agus nuair a bhíos trí bliana d'aois fuair sí deis dul ar ais ag múineadh, mar sin cuireadh mise ar scoil le m'athair. Bhí ina mhúinteoir freisin i scoil bheag tuaithe i dTiobraid Árann, Scoil an Bhealaigh, scoil atá dúnta anois, dúnadh é b'fhéidir dhá bhliain ó shin, agus nuair a chuaigh mise ar scoil agus mé trí bliana d'aois, bhí 'fhios agam fiú ag an am sin go raibh spéis agam, go raibh paisean agam maidir le cúrsaí léitheoireachta, cé nach raibh mé in ann é a chur i bhfocail, mar bhínnse ag éisteacht leis na daoine móra, na Rang 6 agus 5, ag léamh sa scoil mar ní raibh cead agam dul isteach i seomra na naíonán. Choinnigh m'athair mé ina sheomra siúd agus b'in seomra na n-ardranganna agus so, mar sin, bhí mé istigh le rang a trí, ceathair, cúig, sé agus eh bhíodh siadsan ag léamh, go háirithe, luaigh mé cheana é in agallamh éigin, bhí siad ag léamh an scéal Jimín Mháire Thaidhg leis An Seabhac agus thiteas i ngrá leis an scéal, thiteas i ngrá leis na heachtraí agus ní raibh uaim ina dhiaidh sin ach a bheith ag léamh agus is cuimhin liom nuair a thosaigh mé ag léamh, bhí mé istigh sa leaba le mo dhriofúr agus ise ag léamh leabhair dom agus bhí mé ag féachaint ar na focail ag iarraidh iad a aithint agus thosaigh mé ag léamh luath go leor. ach bhínnse i gcónaí ansin ag cumadh scéalta i mo chloigeann faoi na carachtair sna leabhair a bhíodh á léamh agam. Bhínnse ag cumadh dánta beaga, véarsaí beaga i mo chloigeann, ach ar ndóigh níor scríobh mé aon rud síos mar bhíos, ní rabhas ach, is dócha nach raibh mé in ann mórán a scríobh ag an am, pé scéal é. Ach bhí mé an-óg ag an am agus eh. Nuair a bhíos b'fhéidir naoi, deich mbliana d'aois, bhí fhios agam gur theastaigh uaim rud éigin a dhéanamh a bhainfeadh le leabhair le scríobh, ach níor rith sé liom go léifeadh duine ar bith ar domhan aon rud a scríobhadh mise, cailín beag tuaithe as. Is cineál lár, lár tíre agus ní rabhamar fiú sa bhaile mór, bhíomar chomh hiargúlta sin, bhíomar dhá mhíle déag ón áit ina ndeachaigh mise, a ndeachaigh mise ar an meánscoil ann. Ach eh, mar sin, theastaigh uaim i gcónaí bheith plé le litríocht agus nuair a bhíos i mbliain a dó sa mheánscoil, thug múinteoir Béarla, Josephine Keane, thug sise an-spreagadh dom. mar gur thug sí duais dom ag comórtas filíochta a bhí á reachtáil aici, agus go tobann chreid mé go bhféadfainn é seo a dhéanamh, ach fós níor rith sé liom go bhféadfainn é a dhéanamh. Tharla sé diaidh ar ndiaidh ansin, nuair a bhí mé san ollscoil thosaigh mé ag foilsiú rudaí agus ansin nuair a d'fhág mé an ollscoil, cúpla bliain tar éis dom an ollscoil a fhágaint, d'fhoilsigh Pádraig Ó Snodaigh an chéad chnuasach filíochta, agus b'in an tús. Ag an am sin bhí mé ag múineadh, bhí mé ag múineadh Béarla, Gaeilge agus Mata i scoileanna difriúla mar do mhúineas i dtrí scoil éagsúil, agus do chaitheas ocht nó naoi mbliana, nílim iomlán cinnte, i mo mhúinteoir ansin. a tharla sé gur thit cineál deis isteach i mo dhá lámh go bhfuaireas screen test le RTÉ. Bhí mé ag déanamh rudaí beaga do Raidió na Gaeltachta ag an am ach fuaireas tástáil scáileáin le RTÉ le haghaidh clár darbh ainm Cúrsaí. agus fuaireas an post agus d'fhágas an mhúinteoireacht ansin agus leanas ar aghaidh ag i mo iriseoir, thraenáil mé mar iriseoir diaidh ar ndiaidh, rinne mé cúrsa i Londain, i Scoil Iriseoireachta Londain agus rinne mé traenáil in RTÉ freisin. agus go leor rudaí mar sin ach an t-am ar fad bhí mé ag scríobh rudaí cruthaitheacha. Bhí dhá leabhar filíochta foilsithe agam sílim fén am seo agus mé ag scríobh rudaí do dhaoine óga nár dheineas aon rud leo. Ach diaidh ar ndiaidh arís tharla go bhfuair mé deiseanna iontacha, bhí an t-ádh liom i gcónaí.
Wow, wow agus réimse leathan d'obair dochreidte déanta agat agus fós á dhéanamh agat chomh maith agus fiú tá ról agat chomh maith atá an-tábhachtach a luamar níos luaithe agus tá sé an-spéisiúil mar faoi láthair is tú an séú Laureate na nÓg agus an chéad ceann a scríobhann as Gaeilge chomh maith, nach ea? So ceapadh thú an bhliain seo caite. Nach ea? Agus abair liom faoi na cineál tionscnaimh a mbíonn ar bhun agaibh ó lá go lá agus go háirithe le linn na dianghlasála chomh maith. OK, bhuel, ó thaobh tionscnaimh de, an aidhm a bhí agamsa ná an cineál clóca dofheictheachta, mar atá in Harry Potter, an clóca sin a bhaint de litríocht na Gaeilge do dhaoine óga. Mar, ar nós mar a dhéanann Love Leabhar Gaeilge. Déanann Love Leabhar Gaeilge, tá siadsan ar nós sibhse paiseanta maidir le spreagadh a thabhairt do dhaoine leabhair Ghaeilge a cheannach, leabhair Ghaeilge a léamh. Tá an deis agamsa é sin a dhéanamh agus díriú isteach ar litríocht do dhaoine óga. Mar Laureate na nÓg, tá táim i mo chineál Ambasadóir do litríocht Bhéarla agus do litríocht na Gaeilge agus. do léitheoireacht chomh maith, agus i roinnt tíortha ní Laureate a bhíonn acu ach ambasadóir léitheoireachta, sin a thugtar ar an ar an duine, sin an teideal a bhíonn ann i roinnt tíortha. Ach an rud a theastaigh uaimse ná daoine a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. daoine fásta a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a cheannach mar bhronntanais do pháistí. Mar chuid den rud seo, braithimse, braithimse gur sórt nideog í scríbhneoireacht na Gaeilge, nideog í an scríbhneoireacht do dhaoine óga. agus tá scríbhneoireacht do dhaoine óga as Gaeilge mar nideog taobh istigh den dá nideog eile agus bíonn sé deacair uaireanta do dhaoine guth a aimsiú, bí bíonn guth na Gaeilge ar an imeall, mar is eol duit féin. bíonn muid ar an imeall go minic agus ceann des na haidhmeanna atá agamsa ná muid a thabhairt isteach i lár an aonaigh, próifíl na litríochta do pháistí a ardú, cothromaíocht a bhunú idir litríocht an Bhéarla do dhaoine óga agus litríocht na Gaeilge do dhaoine óga, agus deis a chruthú do gach páiste sa tír, más féidir liom é. taitneamh a bhaint as a bheith ag léamh as Gaeilge. Now, chuige sin, tá a lán lán rudaí i gceist, mar is aidhm an-leathan é sin, ach is dócha an mórthionscnamh atá beartaithe againn, agus nuair a deirimse againn, tá foireann taobh thiar díomsa, ní mise amháin atá ann. Tá Bainisteoir Tionscnaimh, Angela Flannery, ann atá thar cionn ar fad agus ise a dhéanann an-chuid de na rudaí a eagrú. Bíonn cead agamsa a rá ba mhaith liom X a dhéanamh ach Angela a chuireann cineál rudaí san áit cheart le gur féidir liom na rudaí seo a dhéanamh. Agus muintir Leabhair Pháistí Éireann freisin, Elaina Ryan, Jenny Murray ag Leabhair Pháistí Éireann, tá siadsan ann freisin agus tá muid ar fad ag obair, agus ag obair le pairtnéirí difriúla ó thaobh airgid de, ach táimid ag obair ar thionscnamh mór agus muid ag iarraidh bosca leabharlainne a thabhairt do gach bhunscoil, gach bunscoil sa tír. Agus an rud a bheadh i gceist anseo ná bosca b'fhéidir 20 leabhar, b'fhéidir suas le 25 ag brath ar airgead, a bhronnadh más féidir linn. Ar gach Gaelscoil bheadh bosca amháin dos na Gaelscoileanna mar go mbeadh caighdeán léitheoireachta éagsúil ann agus bosca eile dos na scoileanna a bhíonns ag feidhmiú tré mheán an Bhéarla. Ach bosca 20 leabhar, b'fhéidir beagáinín beag níos mó, a bhronnadh ar gach scoil le gur féidir le páistí taitneamh a bhaint as an léitheoireacht. Agus mar chuid de sin tá taighde á dhéanamh fé láthair ar cineál na deacrachtaí, na constaicí maidir le páistí a chur ag léamh le haghaidh pléisiúir. Agus bunaithe ar an taighde sin agus ar na rudaí a thiocfaidh as, agus bunaithe ar ár gcuid smaointe féin, ceann de na rudaí a dhéanfaimid ná go gcuirfimid liosta de shaghas éigin, b'fhéidir leabhrán beag, de acmhainní le chéile. Agus nuair a deirim acmhainní, ní acmhainní ranga atá i gceist ach smaointe maidir le conas cabhrú le páistí taitneamh agus spraoi a bhaint as na leabhair seo. Sin an mórthionscnamh agus ansin tá tionscnamh eile, scéim meantóireachta. agus ar mhaith leat go labhróidh Ok, an Scéim Meantóireachta, rinne an Chomhairle Ealaíon athbhreithniú ar Laureate na nÓg níos luaithe i mbliana agus shocraigh siad go mbeadh Laureate na nÓg ar chomhchéim leis an Laureate Fiction agus an Cathaoirleach maidir le Filíocht, sin ná Laureate Filíochta na tíre seo, Irish Chair of Poetry a thugtar air. Ach socraíodh go mbeimis ar fad ar comhchéim ó thaobh stipinn de, ó thaobh gach rud de agus mar chuid de sin, ansin, tá rudaí le déanamh agamsa nach raibh mar chuid den Laureate roimhe seo, ceann acu ná léacht a thabhairt Thabhairt sa bhliain agus rinne mé sin anuraidh, rinneamar é ar líne, bhíos ag súil le le cineál le slua a bheith i láthair ach chuamar isteach i MoLI agus faraor ní raibh cead againn aon duine a thabhairt isteach, mise, an bainisteoir agus fear ceamara, sin an méid a bhí ann. Ach an rud eile ná scéim meantóireachta agus siad atá anso ná go raibh comórtas oscailte ann roimh an Nollaig, tuairim is a chéad, agus as an gcomórtas sin roghnaíodh ceathrar, beirt scríbhneoir fásta atá ag scríobh do dhaoine óga agus beirt scríbhneoir óg atá sna déaga, atá ag scríobh rud ar bith agus gheobhaidh siadsan ceithre sheisiún meantóireachta an duine. Táim ag obair le cailín óg faoi láthair as Loch Garman agus tá sí chomh cumasach, tá sise ag scríobh as Béarla, Táim ag obair le bean atá lonnaithe sa Phortaingéil, Éireannach í, agus seo b'fhéidir an buntáiste ar féidir a bhaint as an bpaindéim, go bhfuil Zoom againn. An bhean seo, tá sí ag scríobh úrscéil do dhaoine óga. Ní bheadh sise in ann cur isteach ar an scéim murach Zoom agus murach go bhfuilimid ag obair ar Zoom. Tá sí ag obair sa Phortaingéil faoi láthair, so táim ag obair léi siúd trí sheisiún an duine. déanta ag an mbeirt sin agus seisiún amháin an duine fágtha acu. Nuair a bheidh siad sin críochnaithe beidh seisiún ansin agam leis an mbeirt eile, agus an bheirt eile arís, déagóir agus duine fásta atá ag scríobh do dhaoine óga, ach sa chás seo Gaeilgeoirí is ea an bheirt acu. Tá an bhean óg, an déagóir, tá sí fós ar scoil agus í ag déanamh na hArdteiste fé láthair. agus beidh mé ag tosnú léi siúd nuair atá an, bhuel, bhí seisiún amháin aici ach leanfaimid ar aghaidh nuair atá an Ardteist thart, agus ansin duine fásta atá ag scríobh. So, tá an-chuid ar siúl. Tá, cinnte, agus tá an-chumhacht ag baint leis an ról sin chomh maith, agus go háirithe ó thaobh Zoom le linn na haime seo, like, déarfainn go bhfuil sé chomh tairbheach duit chomh maith ag labhairt le daoine i dtíortha eile, tá sé sin chomh cúl agus sin ar fheabhas. Ach ag an am céanna, ba bhreá liom labhairt chomh maith faoi do léacht, a cheap mé go raibh chomh cumhachtach a rinne tú do Laureate na nÓg. Agus labhair tú chomh maith faoi phléisiúr do pháistí sin a bhaint amach sa litríocht Ghaeilge, ní díreach ar scoil, ní díreach mar obair bhaile. Cén luach agus cén tábhacht a bhfuil leis sin? Sílim féin go n-osclaíonn léitheoireacht fuinneog ar chultúr. Pé cultúr atá agat, pé áit as a dtáinig do thuismitheoirí, pé tír eile a bhfuil cineál tionchar ag an gcultúr sin ort, mar shampla, má tá Go minic agus mé istigh i scoileanna, buailim le páistí atá cineál idirchultúrtha, páistí gur Éireannaigh iad ach b'fhéidir gur as an bPolainn a tháinig na tuismitheoirí deich mbliana, fiche bliain ó shin, ach gur Éireannaigh iad na páistí. Agus sílim go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeadh na páistí sin in ann deis a fháil píosa beag léitheoireachta a dhéanamh sa Pholainnis. nach gcaillfidís a dteanga féin. Agus mar a chéile sa Ghaeilge, sílim go bhfuil an-chuid daoine sa tír seo a bhfuil méid áirithe Gaeilge acu, ach nár dhein leabhar Gaeilge a léamh riamh, seachas na sleachta a bhí ar chúrsa na hArdteiste. Tá's agam go bhfuil rudaí ag athrú beagáinín leis an Sóisearach nua, ach sna bunscoileanna, Bímse ag plé go páirtaimseartha le le hábhair oidí in DCU, i gColáiste Phádraig, nó Campas Phádraig in DCU agus sa chás sin bíonn an-chuid acu nár léigh leabhar Gaeilge mar phléisiúr riamh ina saol agus anois tá siadsan ag dul amach ag múineadh i mbunscoileanna agus conas is féidir leo siúd an taithí agus an pléisiúr sin a thabhairt do pháistí, conas is féidir leo an bronntanas sin a thabhairt do pháistí, mar foghlaimíonn gach páiste sa tír seo léitheoireacht sa Bhéarla, gach duine, cuma cén cúlra atá acu féin nó ag a dtuismitheoirí nó ag na seantuismitheoirí, ach tá an-chuid daoine nach. léann sa Ghaeilge. Agus b'fhéidir go mbaineann an rud céanna leis an Lucht Siúil sa tír seo, cé mhéad leabhar atá ar fáil i Seiltis nó Cant? Fíorbheagán, mar tá tá an-chuid daoine ar an imeall agus tá léitheoireacht na Gaeilge ar an imeall freisin, sílim, agus braithim go bhfuil sé an-thábhachtach go go bhfaigheadh. páistí an léargas sin, an fhuinneog sin ar an gcultúr, go mbeadh sé oscailte dóibh. Agus címse mo pháistí féin a d'fhás aníos le Béarla agus Gaeilge, agus cuma cad a labhrann siad anois, beidh an dá chultúr acu. Agus tá mé cinnte ó bheith ag freastal ar Ghaelscoil tú fhéin go dtuigeann tú an rud atá i gceist agam, an cultúr a thagann le teanga. Ní gá duit aon rud a fhoghlaim faoin gcultúr chun cuid éigin den chultúr sin a bheith súite isteach ionat ar bhealach éigin agus braithim go bhfuil sé sin fíor fíor thábhachtach agus le páistí óga, is cuma leo siúd, bíonn siad ag léamh pictiúr. ní, is cuma leo faoin teanga agus sílim go bhfuil sé an-thábhachtach go dtabharfaí leabhair Ghaeilge dóibh chomh maith le leabhair Bhéarla. Nílim a rá na leabhair, na leabhair Bhéarla a chaitheamh i leataobh ach díreach na leabhair Ghaeilge a thabhairt isteach chomh maith.
Sin spéisiúil. Agus ag labhairt faoi chúrsaí ar an imeall de, luaigh tú díreach ansin Cad é do thuairimse féin ar staid na litríochta Gaeilge agus an dóigh leat go dtuigeann an mórphobal nó Éire uilig an iarracht agus an luach a bhaineann le litríocht na Gaeilge?
Ní dóigh liom go dtuigeann gach duine an luach a bhaineann leis agus sin cuid den rud atá i gceist agamsa leis an mBosca Leabharlainne, leis an bplean chun daoine a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a thabhairt do pháistí agus rinneamar an-chuid físeáin, Seachtain na Gaeilge agus roimh Nollaig, ag moladh do dhaoine. Roghnaíomar deich leabhar agus mar a tharla sé, Seachtain na Gaeilge, bhí Dubray Books, now, bhíodh na leabhair ag na siopaí leabhar Gaeilge pé scéal é, ach tá roinnt daoine a bheadh beagáinín beag cúthaileach fé dhul isteach i siopa leabhar Gaeilge agus tá Dubray Books, duine de na siopaí móra, sásta anois rogha an Laureate a chur ar fáil agus dúirt siad féin go bhfuil níos mó éilimh anois ná mar a cheap siad, sílim. ar na leabhair áirithe sin agus sílim, sílim go dtuigfidh daoine diaidh ar ndiaidh, is mór an trua nach bhfuil siopaí oscailte, ba bhreá liomsa dá mbeadh na leabhair le feiceáil sna, sna siopaí, sna fuinneoga, ba bhreá liom é sin ach sin mar atá. Faoi láthair caithimid cineál spraoi leis na cártaí atá inár lámha againn agus cur suas leis an gcaoi a bhfuil rudaí fé láthair ach eh, Sílim go bhfuil litríocht na Gaeilge níos folláine ná mar a bhí riamh mar go bhfuil scríbhneoirí iontacha ann. Tá sórt faitíos orm tosnú ag ainmniú daoine ach abraimis Máire Zepf a bhuaigh gradam Leabhar na Bliana anuraidh agus leabhair iontacha scríofa ag Máire. Trish Forde, Anna Heussaff, cé eile? Sadhbh Devlin, Muireann Ní Chíobháin. D'fhéadfainn liosta mór fada a chur le chéile de scríbhneoirí agus nuair a chuimhníonn tú air, deich mbliana ó shin ní raibh ann ach cúpla duine againn. Sea, tá cúrsaí níos folláine ná mar a bhí ach caithfimid an margadh a dhéanamh folláin dos na scríbhneoirí sin anois.
Sin é, yeah. Agus ceist b'fhéidir beagáinín níos spraíúil chomh maith, céard ab fhearr leatsa ag scríobh, an ficsean nó dánta?
Ar an lá. Agus nílim ag iarraidh a bheith cineál smeartáilte leis an bhfreagra sin. Uaireanta Uaireanta tagann dán isteach i mo cheann agus fé láthair tá mé féin agus file Béarla, Catherine Ann Cullen, atá ina scríbhneoir cónaithe le hÉigse Éireann, Poetry Ireland, tá mé féin agus Catherine Ann ag obair ar chnuasach, meascán de dhánta Gaeilge agus Béarla, dánta Gaeilge liomsa, dánta Béarla le Catherine Ann, táimid ag cur cnuasach le chéile agus síleann muid go bhfuil foilsitheoir againn, nílimid iomlán cinnte fós. So táim, bím ag scríobh filíochta cuid den am, táim díreach tar éis leabhar nua, úrscéal nua a chríochnú agus tá sé anois ag Cló Iar-Chonnacht agus b'fhéidir go mbeidh athscríobh eile le déanamh fós, seans go mbeidh dréacht eile le scríobh agam ach tá sé sin gar do bheith réidh. Lá eile, b'fhéidir go mbeadh fonn orm tabhairt fé dhráma do pháistí. Táim ag obair, an leabhar atá ag Cló Iar-Chonnacht, is úrscéal do dhéagóirí é. Táim ag obair freisin ar leabhar don bhfoilsitheoir An tSnáthaid Mhór do pháistí i bhfad níos óige. So, braitheann sé ar an lá, ar an smaoineamh agus uaireanta nuair a fhaigheann tú smaoineamh, féachann tú air agus deir tú leat féin, bhuel, sin rud a d'oibreodh. don aoisghrúpa seo nó uaireanta tosaím ar rud éigin ag ceapadh gur scéal do pháistí é agus bíonn b'fhéidir trí chaibidil scríofa agam nuair a deirim liom féin no, seo rud eile ar fad, b'fhéidir gur dán é nó b'fhéidir gur úrscéal é ach athraím ó lá go lá mar sin ní féidir liom freagra cruinn díreach a thabhairt duit mar bím ag obair ar nós, ar do nós féin a bhíonn ag déanamh an-chuid rudaí difriúla, idir chainteanna agus iriseoireacht agus obair raidió agus uile. Bímse mar an gcéanna. Tá, táim in ann cineál an, nasc a bhrú agus athrú ó rud amháin go rud eile ana-thapaidh, mar sin an taithí atá agam leis na blianta ó bhí mo pháistí óg, táim cineál ag juggling mar phost agus ag obair páirtaimseartha i rud amháin, ag obair páirtaimseartha i rud eile, ag scríobh leabhair sa chúinne, gach rud mar sin. Yeah, sin é. Agus ag labhairt faoi na hathruithe sin a dhéanann tú i do chuid scríbhneoireachta féin, cén chomhairle a thabharfá tusa do pháistí óga b'fhéidir nach bhfuil an muinín acu scríobh as Gaeilge nó Béarla? Cad is féidir leosan smaoineamh air nó a dhéanamh leis an muinín sin a ardú? Ok, an chéad rud ná an-chuid léitheoireachta a dhéanamh. gach saghas rud a léamh, filíocht, scéalta. Nuair a bhí mise i mo pháiste bhíodh leabharlann taistil ag dul thart, ní raibh leabharlann socair againn sa scoil. Bhí leabharlann bheag Ghaeilge sa scoil a bhí ceannaithe ag m'athair. Ansin dos na leabhair Bhéarla bhí leabharlann taistil a bhíodh ag dul ó scoil go scoil agus bhínnse i gcónaí ag iarraidh an méid is a d'fhéadfainn, dos na leabhair sin a léamh. Go minic bhínnse ag iarraidh an chéad leabhar a léamh dá bhféadfainn é, sula dtéadh an bhean ar ais len iad a bhailiú. So déarfainn le páistí óga d'aois ar bith a bheith ag léamh. Sin an chéad rud. Ansin, má tá spéis agat sa scríbhneoireacht, an príomhrud ná rudaí a scríobh síos, leabhar nótaí a bheith agat an t-am ar fad mar tá a fhios againn go léir, bíonn smaoineamh iontach agat uaireanta agus ansin imithe agus sé ar nós dul in airde staighre chun leabhar nó rud éigin a fháil agus tá tú ag barr an staighre ag rá cén fáth gur tháinig mise in airde staighre, cad a bhí uaim? So scríobh síos. So sin an dara rud a d'. Agus ansin, déarfainn le daoine atá beagán beag níos sine, leanúint orthu ag scríobh agus gan a bheith buartha faoi na botúin, gan a bheith buartha faoin eagarthóireacht ag an tús, tiocfaidh sé sin diaidh ar ndiaidh. Do dhaoine fásta, bheinn ag rá, déan eagarthóireacht, freastal ar chúrsaí, tosaigh ag freastal ar chúrsaí san Irish Writers Centre nó áit ar bith ar féidir leat cúrsa a fháil ach mholfainn do dhaoine cúrsaí a dhéanamh nuair atá siad níos sine ach daoine óga a rá leo a bheith ag léamh, a bheith ag scríobh, spraoi, pléisiúr agus taitneamh a bhaint as.
A Áine, go raibh míle maith agat. Ba bhreá liom bheith ag labhairt leat don lá ar fad ach faraor tá deireadh ag teacht leis an gcomhrá go luath anois ach mo cheol thú ar an obair ar fad, sár-obair atá tú a dhéanamh agus mar a dúirt mé níos luaithe, is an-inspioráid thú dúinn go léir so go raibh míle míle maith agat as ucht labhairt liom. Go raibh míle maith agatsa freisin Ola agus is inspioráid tusa chomh maith agus an obair, obair chapaill ar bun agatsa fé láthair. An obair á dhéanamh agat. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle.
Agus sin é a chairde don lae inniu. Coinnigí súil amach don chéad comhrá eile. Meastú cé a bheidh liom.